ọkwa ị ma na ihe ọbụla emere ebe a ga-apụ na social media niile
dewe fon ahụ ni- n'ala ka i bilie ọtọ ka ị lara m azụ m gaa n'iru mewe gị interview
Yes, sir.
dewe fonu n'ala ka m hụ ụkwụ gị dewe ya n'ala ka m hụ ụkwụ gị mara otu ede ị ga-awụ m na m ga-aga tụfu a nga tụfu ị bịara nga bịa egbere m aka n'ukwu come on remove that your hand n'ukwu gị bịa wepụ aka n'ukwu gị chineke agba gị ọkụ ị bịara nga bịa egbere m aka n'ukwu

ka gị nwee ike Eh?
Yes, ọ manwụ ya.
bịa were fon

esh na-ele m anya n'ihu ị ga-abịa nga bịa relaxịara m bilie ọtọ gị jide fon ahụ ta stand straight stand straight gị gị gị jide fon ahụ n'aka bịara nga bịa relax bịara nga bịa relax aha gị afa m bụ Chidimma Chidimma onye Chidimma Okoye
Chidimma Okoye ị wụ onye ebee awụ m onye Anambra State ebee na Anambra Chidimma Okoye
Ayamelum local government. ebee na Ayamelum local government Chidimma Okoye Ifite Ogwari precisely.
i ji ụmụ ole
Ejikwa m ụmụ. ma m hụ eze gị Chidimma Yes, sir. ike gị ọ na-eshi ushi

ị na-anọ far mana distance wụ barrier mana distance wụ barrier ebe ị nọ far egosi m na o siri ike ọ wee nọrọ nso ma eme- m checkie ihe gị bịa ga abịa gwa m ịchọrọ ị ị na-anọ far egosi m ya ọ gị No, ga-eche but- gị mara mara You were seeing location, you know. You know location, being. damn you ọ gị ga-agwa m ma ara gị o siri ike bịara nga bịa apịghị ya aka chọrọ igosi m Shọkwụkwa gị ajụ m ese o. Gị ajụrụ m ajụjụ.
damn you damn you nwa bingo ọ ihe a ga-eji pịa ya ka ụwa niile ahụ ahụ ahụ na ara gị meghe ihe pekepeke

nke mba mba ọ mara iwe mba ọ dị very neat a sị m gị ọ mara ebubu gị asị ọ dị very neat ma ihe wee ma o koro eko o koro eko correct ị nwere amụ anyị mara mma
nwoke ọ dọtịala gị mbụ dọtịala m nke mba o, ya nwoke na-adọtịkwa anụ m ụfụ
i ji agbakashị ọnụ
mba everything nwere limit na everything nwere limit adị m agbakasị ọnụ ihe m jụrụ gị wụ ajụjụ m jụọ gị ajụjụ gị asa m ee ọ ee e. chineke agbaghị ọkụ tiyiri anwụ na-acha na- in the evening lekpa ọ dị kpara nga ebe chewa enye ite wee tinye enye ite na ama ma nwa bingo ka ị gara aghọ ma ma- ma- ma- ma ya wụ na doctor apụfụtaghị on time nwa bingo lee ihe o mere anya nna gị na nne gị ọ dị ndụ nne gị na nna gị ọ dị ndụ this girl
yes sir ha dị ndụ sir ha dị ndụ sir ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum mba kee ebe i shi na-awatch m
m nọ naijiria
ebee na naijiria
anọ m Lagos gịnị ka ị na-arụ abụ m fashion designer m na-akwa akwa
i butela ọrịa koromonto mbụ what of ọrịa aja lara aja ọrịa supermarket ọ dịghị
nke bụ ọya supermarket mbakwa ọrịa supermarket ị maghị ọrịa a na-akpọ ọrịa supermarket ee ama m ihe bụ ọya supermarket na ọrịa supermarket wụ ọrịa wee gagide gagide ga ịkọm ụkọ na ike gị

what of ọrịa chai Eh? Mba. Amacharọ m ihe niile anyị na-akpọ bụ na ebuteberọ m ya mbụ. enwebe mgbe e tiri gị amụ na- amụ na a- a- u- let me tell you ọrịa chai nọrọ gị n'ime e tie gị amụ gị etie chai ọ na-afụ ụfụ gị ewefu ya Mba o. Ah, Mbakwa mba mba mba ebutebe m ya. Ebutebe m ọya chai. Butere m ya.

ọ baala wụrụ ọrịa o nwe nke a ga-emegide gị ge- wo- the man- the- ge- ge- jụọ the man i tiile ya n'ime imebi ya bụ Kee- ka e were ọya- osisi ji wee mere ihe a emetebekwa amakwa m nke wụ ọya ọ banyela nke ebutebekwa m ya mbụ ebutebe m ụmụ ihe ahụ nwa agbọghọbịa na-ebutebe ọrịa ọ baala n'ime

chineke agba gị ọkụ that woman otele ya gara viral ya na nwoke ahụ nwoke ahụ mere ị nụ mgbe the woman gwara sị ọ kụọla 12 onye erighị ọrụ chineke agba gị ọkụ gị e nwere mgbe nwoke tara gị atọ ọ kụọla 12 ọ dịka ya adịrọ nụ possible na e nwere mgbe nwoke ga-atagide gị na-asị gị na 12 akụọla ihe ọ ga-asị gị bụ ọ na-atọ ị wụ nwoke ị wụ nwoke ọ ga-ka jụwa chineke agba gị ọkụ this girl

a na-atabe mgbe eti 12 ọ kụọla ụmụ nwoke ole tarala gị
sọ mmadụ ịbụa kee reason i ji chọọ ịga ije di ugbu a
maka na m etolugo m ije ije di ele ịga n'ije di ele ihe wụ oke na ọrụ gị na family ị na-aga n'ime ya m ga na-alụ ọrụ m ga na-alụ ọrụ nwunye as as as as his wife na-asupport ya ka m nwere ike ị na-eme
kee ihe i mere expect from the man bịaga ịlụ gị
ihe m mere expect at least o nwee ihe ọ na-eme for a living o ji o ji o ji wee ịnwụkọ o ji eji enwe family

30 minutes ọ dịpendị ihe m ji aṅụ ya na ọ damn bụ na you damn you nwa bingo nwụrụ anwụ wepụ aka n'ọnụ gị wepụ aka n'ọnụ gị onye organic cream ọ bụ na ice asị gị damn cream you chineke agba gị ọkụ onye organic 30 minutes ga-akpụrụ amụ nwoke ibe m n'ọnụ Eh, ịsaghị eze i ji amụ asa gị eze asị gị kwụsị aka n'ọnụ chineke agba gị ọkụ onye eriri eri ụdị mmadụ ha akwụkwọ na-adọghị na bed ịsaghị ọnụ i ji amụ mere toothpick ọ dipendị ọ bụrụ na ice cream na-eji ice cream alacha ya m ga-alacha ya 30 minutes or tomtom ime odo still na-atọ ụtọ ị wụnye ya n'amụ ya na-alacha ya isi ga na-atọ ụtọ nwa bingo nwụrụ anwụ nwa bingo nwụrụ anwụ ọ wụ ụdị mmadụ ga-ata amụ gị na-atata cholesterol ọ wụ ụdị mmadụ ga-atata cholesterol tata canopy eji eji eme- e- e- eme occasion nwa bingo pranga akpa akpara ice cream na anata ata ntam gị were amụ nwoke ibe ma cholesterol ọ dịrị gị ee ị wụ ị wụ- eji asthmatic ama ọwa nwa ihela ị na-akpụ ya n'ọnụ for 30 minutes onye eriri eri ama ọwa ihela nwa bingo
pọtọ oyiye oyi na-eme m obi ụtọ na am asị gị na-eme damn you nwaanyị damn you ọtụ damn na-emekwa you nwoke obi ụtọ Dem- ọ damn ya eme gị you, laa ma ụlọ bi- ọfụma asị gị damn you egbe na-evu amụ lekwa otu anyị ọ chagha babababam na a ma ma ọ bụ mmanụ i tere ete nwa bingo nwụrụ anwụ achaga purple purple mba nekwena m anya kenke m ụmụ ihe a dụrụ na ọ dịka ihe a dụrụ ọṅụ amụ na-enweghị conscience irresponsible amụ ọṅụṅụ woman irresponsible amụ ọṅụṅụ girl ego enyele mkpu ị na-eti
Emi eti bụ ha. Ha?
Ah. Ma ị ga-enyo. Mkpu onye a jụrụ ajụ na bed. Genotype gị.

okay okay okay let me call nke m bu n'isi ka m kpọọrọ gị nke m bu n'isi o nwere nke m bu n'isi o nwere nke nke m bu n'isi 070 40 35 7308